kodɔnnabaw ka bere jɔyɔrɔtigibaw ka bere ani bere min n'a kɛ tɔgɔ kɛn bɛ ka kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ bere min ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka boli a nɔfɛ ala n'a kira barika la kɔmandi min kɛra sisan o kɔmandiw de filɛ nin ye bere in kɔmandi minnu kɛra o de filɛ nin ye eh, jamana caman b'a la a bere dɔw kan ka taa alimaɲi dɔw kan ka taa faransi eh, dɔw kan ka taa guinée equatorale dɔw kan ka taa burkina dɔw kan ka taa cote d'ivoire dɔw kan ka taa eh, ko new york new york yɛrɛ ta b'a la jamana caman caman caman ani dɔw yɛrɛ bɛ taa an ka mali yɛrɛ dafɛ dugu kɔnɔna na nin bere min filɛ nin ye a bɛ fɔ nin de ma ko jɔyɔrɔbatigiw ka bere senkonaw ka bere a bɛ fɔ nin de ma ko kabako bere walahi n'i ye mɔgɔw girinnen bere in nɔfɛ bere in bɛ kabako min kɛ maa si tɛ min bɛ se k'a fɔ ka se a dan na a kabako fɔlɔ ye jumɛn ye ni nin bere in b'i bolo walahi n'i y'a da i kunkɔrɔ n'i ye nin bere in da i kunkɔrɔ ka si maa o maa b'i juguya la dogo la ani bange la a ma se ka taa filɛlikɛla foyi fɛ yen ni bere in b'i bolo kana taa kolonifilila fɛ yen kana taa laturudala fɛ yen maa o maa b'i juguya la ka bere in to i bolo a da i kunkɔrɔ i k'i kunkolo d'a kan i ka sunɔgɔ a bɛ n ni kuranɛ cɛ i bɛ sugo a tigilamɔgɔ la komi television i ɲɛ bɛ nin bere in na nin bere min n'aw ɲɛ b'a la ni diɲɛ bɛɛ bɛ ka girin a kan n'a b'i bolo n'i y'a sɔrɔ parce que bɛɛ ta bɛ dilan a dama de nin bere in tɛ ko i bɛna i b'a san directement non non non ni i y'a commandé i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ di donc bere in bɛ sɔrɔ ka labɛn i tɔgɔ la a bɛ taa bila yɔrɔ dɔ de la a bɛ tile a bɛ tile saba de kɛ yen donc o la a tɛ se k'a fɔ k'i ye wari sara bi dɔrɔn a bɛ ta ka d'i ma bi non non non fɛn min don ko kɛrɛnkɛrɛnlen don a bɛ labɛn i tɔgɔ la de ka bila est ce que n m'a dɔn n'i ye n faamu donc ni maa o maa mago bɛ bere in na donc a bɛ n wele n ka telefɔni nimoro la o de ye 00 223 après 77 90 17 17 00 223 après 77 90 17 17 nin bere min n'aw ɲɛ b'a la n'a b'i ka saki kɔnɔ walama i y'a a b'i bolo ka ban n'a y'i diya a bila i ka valisi kɔnɔ n'a y'i diya a bila i ka saki kɔnɔ i bɛ bɔ n'a ye n'a y'i diya a minɛ i bolo la tan i n'a fɔ masakɛbaw maabaw b'a minɛ u bolo kɔnɔ cogo min na nin bere in n'a b'i bolo i donna jama o jama cɛ la janfa o janfa latigɛra e tɔgɔ la a bɛ n ni kuranɛ cɛ fo ala ka janfa bɛɛ tiɲɛ wa ka bere in to i bolo walama a b'i ka saki kɔnɔ walama sɔgɔmada fɛ e y'a ta ɛ kɛcogo b'a la n'i ye n wele telefɔni an b'olu f'i ye i b'a bila valisi kɔnɔ ou bien i ka so kɔnɔ ka bɔ cɛ o cɛ ye kɔnplo kɛ i kama muso o muso ye kɔnplo k'i kama a kɛra janfa dogolen kɛnɛ kan ta ye a tigi bi yɛrɛ de bi tila ka bin a ka janfa piège kɔnɔna na a bɛ n ni kuranɛ cɛ nin bere in an ɲɛ bɛ nin bere min na n'a b'i bolo n'i ye maaba ye ala t'i kɛ maanin ye abada o kɔrɔ ye mun ye e mɔgɔ min ye nafolotigi ye ka ban k'i t'a fɛ i ka nafolo ka tiɲɛ bilen ou bien e ye tɔgɔtigiba ye i t'a fɛ i tɔgɔ ka bɔ i la pewu walama e bɛ jɔyɔrɔba dɔ la i t'a fɛ i ka jɔyɔrɔ ka tiɲɛ n'i ye nin bere in sɔrɔ walayi bilayi tilala pewu bere in sɔngɔ ye waa bi naani de waa bi naani i ɲɛ b'a la piyɛri de b'a la piyɛri min don u bɛ min kɛ warijɛ la o ni ninnu tɛ kelen ye i y'a faamu nin bɛ taa bɔ baji kɔnɔ de ale kalite b'a dama de a bɛ komi jaman mɛ jaman tɛ yiri min b'a la o ye gindo ye n t'o fɔ ale na a bɛ tila ka taa si yɔrɔ dɔ fana na o fana ye gindo ye n t'o fɔ ka sɔrɔ k'a tu ni golo ye walahi bilayi talahi nin bere in n'a b'i bolo ni cɛ o cɛ ko k'a ti far'i la ni muso muso ko k'a ti far'i la a bɛ n ni kuranɛ cɛ situlu ɲini situlu kelen kelen i b'a mu bere in na i bɛ taa bila bubagaso la sɔgɔmada joona fɛ tile ka bɔ a kan ka ban situlu bɛ yeelenni min kɛ ka bɔ a kan n ye n kali ala bonya na i tɛ tile saba sɔrɔ fiyewu i ye min fɔ bere in na fo o k'o tigilamɔgɔ sɔrɔ mɛ n'i bagara mɔgɔ de ma a la n b'a ɲini ala fɛ ala kan'a ɲɛ fiyewu wa n'i bagara mɔgɔ ma dɔrɔn i bere in tana tiɲɛ tana min bɛ bere in na o ye ka baga mɔgɔ ma walama i nɔgɔlen ka mag'a la o de bɛ bere in tana tiɲɛ pewu nin bere min filɛ nin n'o y'a sɔrɔ bana dɔ b'i la bana sidɔnbali dɔgɔtɔrɔw y'u ta kɛ somaw y'u ta kɛ bɛɛ ye bana in furakɛ dɔw ko kɔrɔtɛ don fɛn bɛɛ bɛɛ y'i ta fɔ a la bere in kana fila kɛ dɛ bere in ta i k'a bila ji kɔnɔ n'i y'a bila ji kɔnɔ 30 minutes n'a ye 30 minutes kɛ o ji ta i k'i ko n'a ye n ye n kali ala bonya na a su fɛ i bɛna sugo min kɛ i ka ne hayidara wele n ka telefɔni nimoro la o de ye zoro zoro 223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 walama e ye muso furu ka taa faransi ameriki dubai japon hongkong bangkok londre chicago ka taa jamana dɔ kan o muso kelen o ka tila k'a fɔ k'ale b'e janfa o tɛ beretigi in ta ye dɛ wa bere in n'a b'i bolo i n'a fɔ i ka garisigɛ ko gɛlɛyara kosɛbɛ kosɛbɛ ko garisigɛ ko gɛlɛyara i ma a kɛ ala ni kira kama bere in sɔgɔmada joona fɛ han o ye welelikɛlaw ka hakɛ to sɔgɔmada la joona joona fɛ i bɛ bere i bɛ mun kɛ i bɛ bere in bila ji la i bɛ filen kura kura dɔ ɲini n'i ye filen kura ɲini i bɛ bere in bila a kɔnɔ n'i ye bere in bila a kɔnɔ i ko n'a ye n ye kala ala ka kuranɛ bonya na ala min tulo bɛ n na ala min ye n da e ti tile saba kɛ ko dɔ m'a f'i ma ko hɔn ko apɛlikɛlaw ka mɔgɔ minnu welela ko hakɛ to kan i y'a faamuya donc ne bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen nin bere in nin ye kabako bere de ye o de la i b'a ye mɔgɔbaw caman bolo i m'a ye i b'a minɛ tan dɔrɔn n'a y'i ja voilà i b'a minɛ tan a b'i bolo ka tagama bilahi bere in ye kɔrɔtɛ ye kana siga a la fiyewu kɔrɔtɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛjugulakari yɛrɛ yɛrɛ don o de la i ti maaba foyi ye maabaya kɔnɔ ko i ti nin bere sɔrɔ mɔgɔ min bolo a tɛ yen a b'u ka so kɔnɔ walama u bɛ yaala n'a ye e ka kɛ starba ye tɔgɔtigiba dɔnkilidalaba mɔgɔba zuwɛriba dɔ surtout même balɔntanaw yɛrɛ dabali ka se niveau min ma diɲɛ balɔntana bɛɛ kan ka nin ta bilahi tɔgɔtigi bɛɛ kan ka nin ta nafolotigi bɛɛ kan ka nin ta ko maa maa bɛ fɛ ka don da la diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen kan ka nin bere in ta n'i y'a ye nin bɛɛ kɔmandi de i ɲɛ b'a la nin bɛɛ a bɛ taa ni jamana fan bɛɛ ninnu bɛɛ ka tile saba dafara donc sini ni ala sɔnna a ma bɛɛ ta bɛ emballer ka taa i y'a faamu i bɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ n'i mago bɛ bere na an b'a c'i ma ɔ donc bere in kɔni sɔngɔ ye waa bi naani de ye mais n'an b'a c'i ma DHL la DHL sɔngɔ bɛ fara kan n'i bɛ bamakɔ lamini de la ɔ mobilitigiw bɛ taa n'a ye prix min na o bɛ fara kan donc a bɛ d'i ma a bɛ taa donc n'a ser'i ma a kɛcogo ye fɛn o fɛn ye foyi tɛ dogo i la a bɛɛ bɛ ɲɛf'i ɲɛna est-ce que i y'a faamuya nin bere in e m'a fɔ k'e ye cɛya fura ɲini ka dɛsɛ wa i y'a ɲini cogo bɛɛ ka dɛsɛ e ye cɛya fura ɲini ka dɛsɛ dɔgɔtɔrɔw y'u ta kɛ somaw y'u ta kɛ karamɔgɔw y'u ta kɛ a nin bere in walahi suma walahi a kɛ ala ni kuranɛ bonya kama yiri dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko timitimini nka karamɔgɔw y'o dɔn k'o bɛ kɛ nasi de la ka mun i bɛ o timitimini kelen ɲini n'i ye timitimini i b'ale kɛ daga kɔnɔ kuru saba n'i y'a kɛ daga kɔnɔ a tobi n'a mɔna bere in bila a kɔnɔ ka 30 miniti kɛ ala kama a ji ta bɔli ɲɛ kelen min sɔgɔmada fɛ ani sufɛ a don sufɛ n'i ma na cɛya la a don su bɛɛ n'i m'a fɔ n ye alikuranɛ bonya kama ala k'i ta tiɲɛ nin tiɲɛ ɲɔgɔn de dɔgɔyara parce que bere ye gindoba de ye an ka farafin gindoba de don i tun tɛ dutigi foyi sɔrɔ mali kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ ko nin bere gindo tɛ maa min bolo a tɛ yen mun ye mun ye duw barika ban bi ni dutigi fatura dɔrɔn tɔw bɛ kɛ i b'a fɔ ko i b'a fɔ ko fɛn qualité dɔ i b'a fɔ ko danga binna du minnu kan a mɔgɔ dɔw ka du i bɛ taa sɔrɔ barikaba bɛ du la mais ni dutigi fatura dɔrɔn duden tɔ bɛɛ bɛ fago a bɛ n ni kuranɛ cɛ a y'aw cɛsiri aw ka nin bere nin ɲini i y'a faamu mɔgɔ caman bɛ yen olu b'a dɔn n'u fa satɔ n'u fa bɛna sa fa y'a sɔrɔ yɔrɔ min na a bɛ denkɛ bila ka taa yen nɔ anw yɛrɛ ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ fɛ ala sɔnna an sera ka gindo in sɔrɔ i y'a faamu donc ni mɔgɔ o mɔgɔ mago bɛ bere in na i bɛ n wele n ka telefɔni nimoro la

walahi ni cɛ o cɛ ko k'a ti fari la i sen bɛ d'a tigi kaburu kan kana siga la fiyewu e m'a fɔ k'i jelima ka go de wa i ko ka go mɔgɔw ye de wa lahara ko tɛ o i bɛ bere in ta i bɛ naare ɲini naare kelen kelen ani misi kolokɔnɔ zɛmɛ naare ani misi kolokɔnɔ zɛmɛ alu ka parfum dɔ bɛ yen a fɔ bilenman a bɛ fɔ a ma ko timi timi ɛɛ eh, musuku a bɛ fɔ a ma ko musuku ala kama i b'o ni i b'a bɛɛ mun bere in na n'i y'a bɛɛ mun bere in na i bɛ mun kɛ i bɛ situluba i b'a i bɛ ɛ ɛ a fɛn i bɛ naareba de mun a la ani misi kolokɔnɔ zɛmɛ ani tim ani ɛ musuku musuku i b'o caman mun a la i bɛ sɔrɔ ka tasa dɔ ɲini ka bere in bila tile kɔrɔ n'i y'a bila tile kɔrɔ i y'a dɔn a bɛ yelen ka bɔ bere in na n'a yelenna ka bɔ bere in na o tulu ta i k'a mun i ɲɛ na i ka bɔ walahi suma walahi i bɛ ala ka kabakoya ye e m'a fɔ i muso k'i nɛgɛ bɛ fɛ ka bɔ i muso la wa a mun i k'a lajɛ n'a kɛra cogo min na i k'a fɔ n ye walama e ye cɛ e ye muso ye ko i cɛ bɛ fɛ k'i trahir ka taa muso wɛrɛ nɔfɛ wa ko parce que k'i nɛgɛ bɛ fɛ ka bɔ a la a dɔɔnin ta i k'a mun ɲɛda la i k'a lajɛ bilahi nin ye wulibali dan ye nin ye wulibali hakika ye dɔ ko ne ma k'ale ye bere in ta k'a bila a kunkɔrɔ k'ale ni alikuranɛ cɛ k'ale sugora k'a ye de a yɛrɛ ka du kɔnɔ ko minnu bɛ ka k'a la bilahi i bɛ maa caman mago salen dabariw don sa e mɔgɔ yɛrɛ a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ka du kɔnɔ mɔgɔ m'i dabari mais e yɛrɛ bɛ se ka taa don dabari kan o bɛ fura ɲaga minnu fili gidɔrɔnda la a bɛɛ ye dabari di i bɛ tɛmɛ sɛfan cicilen mun na a bɛɛ ye dabari di ala kama taa kungo kɔnɔnaw la i ka taa tiginɛso sanfɛlaw lajɛ dabariw b'a bɛɛ la taa kungo kɔnɔ i ka taa yiriw lajɛ pɔntiw gengenen don yiriw la cogo min na dabari ba de b'a bɛɛ la dɔw ta ye furamugu ye ka fili sira kan dɔw ta bɛ kɛ gakulu kɔnɔ dɔw ta bɛ taa fili kɔlɔn kɔnɔ dɔw ta bɛ fili baji la dɔw ta bɛ taa sɔri kaburudon na dɔw ta yɛrɛ bɛ fɔ k'a fiyɛ dafu fɛ dabari de ɲɔ ɲɛlen don pour que diɲɛ ka gɛlɛn ka se degré min ma diɲɛ bɛɛ kan ka nin ta a bɛ n ni kuranɛ cɛ a bɛ siri ni dabari tiɲɛ pewu n'i y'a ta n'i sirilen don filen kura dɔ ɲini dɔrɔn i ka nin bila filen kura in kɔnɔ ka ji k'a kan a bila ka si n'a sira o ji ta i k'i ko n'a ye a bɛ siri ni dabari bɔ i la i n'a fɔ a tigi bangena don min donc pour une autre information vous m'appelez sur mon numéro de téléphone c'est moi Cheikh Chérif Abdoul Aziz Haïdara du Mali Bamako commune 3 Samé mon numéro de téléphone c'est 00223 après 77

a commandé parce que bere min don a dilanni ka gɛlɛn nkalon ye haramu ye ninnu yɛrɛ caman y'u ta commandé a i ma ya bɔn sisan bere a bannen de filɛ sisan k'a yir'u la k'a fɔ k'u ka commandé k'a bɛɛ bɛ ka na waa bi naani naani de don donc mɔgɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a commandé tile saba ni tile saba dafara a naaninan an b'a c'i ma ɔ a bɛ se ka kɛ komi DHL ka ko don tuma dɔ la a bɛ se ka s'i ma tile saba kɔfɛ tuma dɔ la a bɛ se ka s'i ma tile naani kɔfɛ tuma dɔ la a bɛ se ka s'i ma semɛni kelen ko don parce que an dan ye k'a ci de n'i y'a ci mobilitigiw fana ma bɔn an dan ye k'a d'u ma ka resi ni fɛn bɛɛ c'i ma a bɛ s'i ma wagati min na kɔnɔ o kɔni bɛ e ni mobilitigiw de cɛ donc an b'a dɔn fana ko sûr don fana a bɛ s'i ma fana ala k'an bɛɛ sɔnba ma ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka haminako nɔgɔya subahana rabika rabil izati ama yasifun wasalamu alal mursalin alhamdu